Tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti pa 30 January chaka chino cha 2026 m'boma la Mwanza kunali nkhani yonena kuti kunasowa ana awiri omwetu maina awo anali Success Kaliati wa zaka 10 komanso Favour Maseya wa zaka 7. Ana amenewotu amachokera m'mudzi wa Sadula ndipo anali atsikana ndithu ndipo satira kusowa kwawo anthu anakhala akuwafunafuna kupereka malipoti ku polisi zina zotero matupi awo kumapeto wake anapezeka pa 15 komanso pa 14 February chaka chino cha 2026 zachisoni anawo ndikuti anali anaphedwa achotsedwanso ziwalo zobisika. Matupiwotu anapezeka m'mphepete mwa mtsinje umene umadziwika kuti Kabuwa, kumeneko ku Mwanza. Nkhanitu imeneyi inali yovuta kwambiri kuilandira ku mabanja a ana amenewa kuphatikiza pamenepo mudzi umene amachokera anawa wa Sadula. And pa nthawi imene kunali mwambo wa maliro wa ana amenewa. Tikatsatira bwino, mfumu ya kumeneko a Sadula anadzayankhula pa mwambo wa maliro umenewo kuti zinthu zimenezo zinali zachilendo kwambiri Kumeneko kwa Sadula ku Mwanzako and ankapempha kuti anthu akufuna kwabwino athe kupereka information imene ingathandizire kuti agwire anthu amene apanga mchitidwe woipa umenewu. Kuphatikiza pamenepo ndekuti anazadandauliranso apolisi kuti atathandizira kuti agwire anthu amene achita chipongwe chimenechi ndi cholinga choti akakumanenso ndi chiweruzo. Komatu kunena zoona, pa tsiku limeneli limene kunali mwambo wa maliro a ana amenewa, kunali chisoni m'mabanja a ana amenewa kuona mmene ana apitira zomvetsa chisoni zosakhala bwino. Kuphatikiza pamenepo, zinabweretsa mkwiyo kwambiri kwa anthu a m'mudzi umenewu wa Sadula. And zinkachita kudziwikiratu kuti munthu ameneyo kuti wapezeka ndi kugwiridwa ndi anthu a m'mudzi, zoti angadzakhalenso ndi moyo zinali zokayikitsa kwambiri, of which ndi zimene tazionano kuti zachitika pa 19 February chaka chino cha 2026 kumenekotu ku Mwanza chigawo cha kum'mawako pa tsiku limeneli la pa 19 February kunapeza zoti kunali chimpwirikiti m'mudzi umenewu wa Sadula After, mkulu wina wake amene amadziwika ndi dzina loti Enock Choipa, kunyumba kwake ndikuti anthu a m'mudzi anayamba kugumula nyumba yake, kuotcha katundu wake, kuchoka pamenepo ndikuti anali ndi tiziweto take, anapeza zoti anthu nkutibusa moto, kusalaziratu china chilichonse pakhomo pake. Komabe mafunso kumadzakhalapo kuti mkulu ameneyi, Enock Choipa, kodi ndi amene anapha ana amenewa favour komanso success. Ayi ndithu makosana nkhani ndionena kuti nthawi imene kumachitika chimpwirikiti chimenecho apolisi aboma limene la mwanza anazathamangira kumeneko kumudzi wa sadula kumeneno anayamba kulimbana ndi anthu a m'mudzi amenewo ndi cholinga choti asiye kuononga katundu wa mkulu ameneyo enoki choipa komanotu mkulu ameneyi enoki choipa kunali konena kuti anali mmanja mwa apolisi zikuoneka kuti anadzapita kumeneko ku polisi nde kaya popita ku polisi amafuna zoona kuti akapeze chitetezo sitikudziwa zoti nkhani zake zinali motani komano zimamveka ndithu kuti anali m'manja mwa apolisi pa nthawi imene zimachitika zimenezo anthu am'mudzi amakhala akuononga katundu wake ndi zina zotero ndeno potsatira zimenezo anthu after kulimbana ndi apolisi amaliza sanakhutire ananyamuka ulendo opita kumeneko ku polisi yaku mwanza ndetu kunali chimpwirikiti kugendana ndi apolisi apolisi ma tear gas wo maduka kuyasa moto kutani kutani chimpwirikiti chija chopanda woletsa nde zikuoneka kuti no chimpwirikiti chimenecho chinakula mpaka nano anthu anakwanisa kuwapanga overpower apolisiwo mpaka anamutenga munthu ameneyo enoki choipa ndikumupeza zoti kunali no kumpanga kazato kumeneko mpakana anapeza kuti amupha munthu ameneyo komanotu kuphedwa kwa a enoki choipa zikuoneka kuti sizinakondweretse apolisi kumeneko ku mwanza podzera kwa amene amayankhulira polisi imeneyo amenewotu ndi a hope kasakula amadzayankhula zonena kuti zimene achita anthu am'mudzi popha mkulu ameneyu sanachite bwino chifukwa atengera malamulo m'manja mwawo nkhani ndiyonena kuti Apolisiwo anali akuchita kafukufuku okhudzana ndi kuphedwa kwa ana amenewa amene ndi Favour komanso Success. Nde ngati achotsa moyo wa mkulu ameneyu komanso kuononga katundu ndi zophwanya malamulo. Makamakanso zili ndi kuthekera koti atha kupeza zoti munthu ameneyo amene tikuti Enock Choipa waphedwa koma mwina siyeyo amene anapalamula mulandu umenewo nde ngati apolisi ndodandaula komanso ndokhumudwa pa zimene zachitikazo kuphatikiza pamenepo amenenso amamenyera ufulu wa anthu kumeneko ku mwanzako amenewatu ndi a boxen kadziwe iwowatu nawoso anagwirizana ndi apolisi kunena zoona kuti zimene achita community kumeneko popha mkulu ameneyi Enock choipa ndi zophwanya malamulo potengera kuti malamulo amanena zoona kuti munthu amatsimikizidwa kuti ndolakwa pokhapokha atapita ku bwalo la milandu kumeneko akampeza wolakwa ndi pamene amayenera kulandira chiweruzo so zimene zachitikazo popha mkulu ameneyi Enock choipa ndi zophwanya malamulo ndi zosayenera kuti zizichitika ma society makamaka kuti anthu asamatengere malamulo m'manja mwawo of course nkhani iyi imakhala ikuzungulira chigawo chakumawaku potengeranso ndi mmene nkhani zake zimayendera ena amadzakamba zonena kuti kuti no mkulu amene afike polozedwa chala amene tikuti ndi enoki choyipa kuti no anapha ana amenewa Mboni imanena zonena kuti mkuluyo anakapanga confess, kaya ndi kuti n'kupolisi kaya kuti. Ndiye zinthu zimenezo n'zimene zinapangitsano zonena kuti anthu akwiye ndi kuyambano kusalaza katundu wake. Kuphatikiza pamenepo ndi kumene anapeza zoti amalizira kumupha iyeyo. Ndiyeno after confession imene anapanga mkulu ameneyi, kuti ndi amene anapha ana amenewo, Favour komanso Success. ndipo anadula ziwalo nde zikuoneka kuti ati anali ndi msika kaya ku Mozambique amafuna akagulise ziwalo zimenezo ku Mozambique kaya inali routine sizuzika bwinobwino komano ndekuti zitakhala kuti ngati anapangadi inali routine chifukwa ndi zovuta kuti munthu woyamba lero ndi lero kuti ukakwanise kupha anthu ndi kuwachosa ziwalo komanso potengera ndi mphekeserazo amazakamba zonena kuti atapanga search anthu amenewo nyumba mwake kunapezekanso ziwalo zimenezo of course apolisiwo sanapange confirm pa mphekesera zimenezo paja iwo angonena zonena kuti amachita kafufuku nde kaya kafufuku amakhuzananso ndi mkulu ameneyo sizuzika bwinobwino koma nkhani zake ni mmene zimayendera so pa zimenezozo after ano kupeza ziwalo zimenezo ndi zimene zinakwiyisa community Kupangano za mkulu ameneyi Enock Chiwaipa. Of course panazabweranso mphekesera zina zonena kuti even achibale ake a Enock Chiwaipa nawonso anali oti anatopa naye zochitika za mkulu ameneyi kuti no amakhala akuchita mchitidwe wa uchigawenga kaya ndikuti kaya ndikuba kaya ndikupha anthu mmene nkhani zake zikuyendera sitikutsata bwinobwino komano mphekesera zimazayenda motero ayi nkhani zake zosayenda zosakhala bwino pano nthawi zambiri nkhani ngati zizi zikamachitika paja pali mwambi uja umene umanena zoti utsi sumafuka popanda moto zitha kukhala zoti chilipo ndithu china chake chimene anthu akumeneko kumwanzako azapanga notice mwa mkulu ameneyi of course nthawi zina anthu amatha kupeza zoti achosedwa moyo oti ndi osalakwa komano nthawi zambiri zimakhala zonena kuti chilipo china chake chimene chapangisa zonena kuti anthu akabwere ndi conclusion ngati imeneyo now takhala tikukamba nthawi ndi nthawi kunena zonena kuti anthu akumasowa ndipo anthu akapeza zoti asowa ena sakumapezeka ali ndi moyo chisanzo chabwino taona posachedwapa kuti ku Lilongwe kumene kunasowa mzimayi amene zina lake anali Memory Kamange ndipo wapezeka ataphedwa kumene kuti ndi ku Botanic Garden ndipo apolisi kumeneko asimikiza zoti agwira nsing'anga amene anamupanga chipongwe Memory Kamange. So mukufotokoza kwathu timazakamba zonena kuti anthu ngati amenewa akapezeka aziyamika kuti akumagwiridwa ndi apolisi komano the moment agwiridwa ndi community zotsatira zake nzoona kuti sangasiyidwenso ndi moyo of which ndi zimene taona zimene zachitika pano pakumwanza kuti anthu akumakhala okwiya kwambiri pa zimene zikuchitikazi chifukwa sizoona kuti anthu azingophedwa mwa njira yotero so anthu amene akapezeka nkumapeza kuti sakusiyidwa ndi moyo of course nzolakwika zotengera malamulo m'manja komano nthawi zina zimaperekanso uthenga kwa anthu amene amakhala ndi malingaliro ngati amenewo kuti akangopezeka atapanga mchitidwe ngati umenewo zotsatira zake ndi kazato ngati mmene zakhalira ndi mkulu ameneyi Enoki Choipa. Enabe kumazapanga malemu kuti Enoki Choipa nde ndi zochitikazo kodi zikukhalanso bwanji kodi pamenepa? Kuti nchifukwa chake amakachita zoipazo? Ayi ndithu sitikutero. Umenewo ndi moto makosana nkhani zake ndi mmene zikuyendera sitikudziwa zoti muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunenazo nayo kuti apolisi ku Mwanza atsimikiza zonena kuti community kumeneko yapha mkulu amene dzina lake ndi Enoki Choipa pomuganizira kuti mkulu ameneyo ndi amene anapha ana amene anapezeka matupi awo pa 14 komanso pa 15 February chaka chino cha 2025. Ana amene otonde kuti anali Favour komanso Success. Ngati maganizo amenewo alipo, fotokozani mu comment section. Koma molemekezanso maganizo a anzathu. osaiwala kupanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimenechi cha Fox Mala News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zizitha kufikirani mosavuta